na ọmụmụ asụsụ Igbo ka anyị ka nọ n'ime ya anyị emela ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa o ngwa anyị ka nọkwa na isiokwu bụ iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu cheta na ihe m gwara unu na mgbe anyị bidoro ọmụmụ ihe a mgbe ahụ m kụziri unu mkpụrụ abịdị m gwara unu na ọ mkpụrụ abịdị ka a ga-eji mebe mkpụrụ okwu na anyị mebechazie mkpụrụ okwu anyị ewere mkpụrụ okwu ndị a mebe ahịrịokwu bụ nke ndị oyibo na-akpọ sentensị Agwụ- chetakwa na m gwara unu na anyị nwere ọtụtụ ihe m ga-akụziri unu. ọ dị ọtụtụ ihe ma ọnụọgụgụ o, ọnụọgụgụ igbo ma akpaala okwu o, ma ilu o, ma gwam gwam gwam ọ dị ọtụtụ ihe ndị m ga-akụziri unu ma anyị ka nọkwa na iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu ọ ga-amasịkwa m na ị ga na-esonye anyị sọsọ otu ihe ọma ị ga-emere m dịka onye Igbo ị wụ Ezigbote nwa afọ Igbo ị bụ, ị hụ vidio m a gị share ya, gị like ya, comment ya. I nwee ajụjụ gị dropụrụ anyị ya na comment section. Ọkwa na o nwere ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka anyị gbaziere gị, kpọtụrụ anyị na gị ya. Ngwa ka anyị gaa nke anyị nọ n'ime ya bụ iji mkpụrụ abịdị k emebe mkpụrụ okwu. Lee anya n'ụgbọ odee anyị. Ngwa lee. Ọmụmaatụ nke anyị nwere Kị na ọ na ọ bụ gịnị? Kọọ. Narrate. Kọọ ihe merenụ ede ji bee nwii. A sị gị narrate. Kọọ ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Narrate. Ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ kị na ọ na wị na a na a bụ gịnị? Kọwaa. Explain. Kọwaa. Explain. Ngwa lee ọmụmaatụ nke atọ anyị nwere. Kị na e na dị na ụ bụ gịnị? Kedụ? How? Kedụ? This is usually a question. Kedụ? Ị sị mmadụ kedu ị na-atụ anya ọsịsa so ọ bụ ajụjụ ngwa lee ọmụmaatụ nke ise anyị nwere kị na e na rị na e bụ gịnị kere shared kere shared ngwa lee ọmụmaatụ nke ise kị na e na e bụ gịnị share kere bụ tensị ndịnazụ kee Kee bụ tensị ndịnugbu a. Share, kere bụ tensị ndịnazụ bụ nke a na-akpọ past tense. Kee, share bụ nke a na-akpọ present tense. So, kere bụ past tense of what? Kee. Ngwa lee ọmụmaatụ nke isii anyị nwere. Ke na e na dị na ụ na kwe na a na nụ na ụ bụ gịnị? Kedụkwanụ? Kedụkwanụ? Kedụkwanụ a wụ otu mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Mana a bịa na mkpụrụ a a bịa na asụsụ Bekee, ọ three words. Kedụkwanụ? And ọ bụ ajụjụ. A ajụjụ ka ọ bụ. I lee anya na asụsụ Bekee, m gwara unu na ọ mkpụrụ okwu atọ mana a bịa n'asụsụ Igbo ofu mkpụrụ okwu ka ọ bụ. how are you how are you kedụkwanụ kedụkwanụ ofu mkpụrụ okwu ka ọ bụ n'asụsụ Igbo mana asụsụ bekee ọ bụ mkpụrụ okwu abụọ atọ ngwa dịrị gawazie dịrị gawazie maka na anyị nwere ọtụtụ ihe ndị a ga-eji mkpụrụ abịdị ke emebe ọ gwara ka ọ ghara unu jisie ike na-esonyere m ọ ga-amasị m asị onye Igbo dịka onye Igbo ị wụ Ekwela ka asụsụ Igbo fuo n'agbụrụ anyị, this our generation, ekwela. Ndewo.